Moni, ndine Jackie. Nkhani yathu ya lero ikutitengera ku UK ndipo ndiyokhudza Sadie Hartley. Gwirani chakumwa tiyeni ticheze. Sadie Hartley anali mayi okondedwa kwambiri, mayi odziwika chifukwa cha mabizinesi ake. Anali munthu wodi kunena kuti zonse zoyenda. Anali ndi ana awiri ati akuluakulu chifukwa pa nthawiyo Sadie anali ndi zaka 60. mu chaka cha 2016 Sadie anayamba chibwezi ndi bambo uyu ian johnston anali ex fireman nde mu 2015 Sadie analandira kalata kalatayo imachokera kwa ex girlfriend wa ian kalatayo inalembedwa kuti ukuona ngati kuti chibwezi chakocho chikuyenda sichikuyenda nthawi yonse wakhala ukuyenda naye akumazemberabe ndi ine akumabwerabe kwa ineyo sakukufuna iwe umusiye mamunayo nde anamfunsa ian kunena kuti zikukhala bwanji kalatayi nde ian anavomera kunena kuti yes munthuyo ndi ex girlfriend ndinasiyana naye chifukwa choti anali too possessive and obsessive munthu uja wongokukanirira zodabwisa zoopsaopsa zija nde ndinamusiya sindifunanso kupanga kena kalikonse anakambirana kuti nanga bwanji akulimba mtima kumanditumizira makalata nde kuti ukupanga chani anakambirana eni akewo mpaka nawo kuti anamvetsetsana chibwezi chawo nkumapitirira Tsono ex-girlfriend wa Ian amene analemba kalata dzina lake anali Sarah Williams. Sarah anali wowawidwa kwambiri kuti Ian anamusiya ndipo amayembekezera kuti adzabwererana naye khalekhale. Amapanga chilichonse chotheka kuti abwererane naye kumakhala ngati akumpanga stalk eti kupezeka kuti monse anakhala Ian anakhazikika ndi Sadie uja. akuti nthawi zonse sarah williams amakhalira kukamba za ian johnston ati anali obsessed pa nthawiyo anali ali ndi chibwenzi china ati abambo a zaka 72 koma samasiya ayi nkhani kwa wina aliyense kaya kuntchito ati anthu amachita kutopa nazo kuti munthu kumangokhalira kukamba za ian pamene ian amakhala ndi chibwenzi china eti nde zinafika point yoti amakhalira kumamutumizira mameseji Ian Ian kuyesera kumubloka kenaka kuti anazampanganso unblock nde pamene panazalakwika kwambiri mponena kuti ulendo wina Ianiyo anamutumizira yekha kuchita kukhala ngati wamputa Sarah uja nde obsession yake ino inaonjeza kwambiri kuti hii nde kuti munthu uyu akunditani akundifunabe komanso ati kangapo konse a Ianiwo anazembadi kukapanga naye zachisembwere Sarahyo nde anayamba kuona kuti amene akusokoneza chilichonse anali Sadie ati chibwenzi chake chatsopanocho nthawi yonseyo sarah williams uyu ex girlfriend anali ndi zaka 35 pamene Ianiyo anali ndi zaka 57 chibwenzi chakecho Sadie anali ndi zaka 60 anali anthu oti kwa iyeyu kwa Sarah anali anthu akuluakulu koma samatekeseka iye moyo wake wonse amati afuna Ian ndipo amati afuna adzakwatirane naye Ianiyo nde Sarah anapanga chinzake ndi mzimayi wina dzina lake Katrina ati amapanga za horse racing limodzi nde anayamba kugwirizana kwambiri Katrina anali oti wangopanga kumene divorce nde anakhala ngati wapeza nzake iyi inali 2014 nde mmene imadzafika 2015 anapezeka kuti zinthu zija zimapitirirabe, Sarah samasiya ayi. Kenako Sadie ali kunyumba kwake tsiku lina anamva kugogoda pakhomo. Ananyamuka kuti akacheke kuti akugogoda ndani, anapeza pali munthu akumupatsa maluwa usiku. Anamupanga ngati kuti delivery. Iye uja kudabwa kuti ah, walandira maluwa. Basi munthu uja kumapita, iye kutseka chitseko koma samadziwa kuti maluwa achokera kwa ndani. zina zoti zinandidabwitsa ati anakamba kwambiri Sadie kuti ine munthu wangobwera kundipatsa maluwa sindidziwa kuti ndi ndani kenako mu 2016 kumayambiro kwa 2016 january anamvanso pakhomo kugogoda pa january 14 usiku chimodzimodzi ndi mmene panagogodedwera koma tsiku limenelolo inalonera kuti Ian kunalibeko chibwenzi chakecho iye ananyamuka kuti akatsegule chitseko anapeza pali azimayi awiri mmodzi anali ndi stun gun anamu baya nayo stun gun ija zomwe amagwiritsa ntchito kugwetsera ng'ombe kuti munthu ufowokeretu palibe chomwe ungachite anagwa pansi wagwa pansi m- munthu uja anali mzimayi anambaya Sadie ka 41 ndi mpeni munthu uja nkuthawa Sadie anapezeka kunena kuti waphedwa iti mnyumba mwake anampeza mkolidwe nanga si anali oti watsegula chitseko apolisi nkuyamba kalikiliki osakasaka kunena kuti amene angakhale kuti amafuna kumupha Sadie ndi ndani nde yankho linali munthu mmodzi yekha amene amamuda Sadie koopsa aliyense ku- amene amafunsa kuti kuti amene amamudziwa Ian amene amamudziwa Sadie amene amamudziwa Sarah amati munthu amene amamuda Sadie koopsa ndi Sarah chifukwa chonena kuti cha Ian afuna mamunayo akuona ngati kuti Sadie ndi amene akusokoneza china chilichonse nde apolisi atayamba kumufufuza Sarah Williams sipanatenge nthawi anapeza kuti anapeza madiary Sarah anali ndi diary komanso nzake uja Katrina anali ndi diary diary ya Katrina munali zonse mapulani onse oti anayamba kuwapanga kwa miyezi 17 iye sizimamukhudza iyeyo amangocheza naye koma anampanga convince kuti ineyo ndine munthu opanda chimwemwe chifukwa cha mzimachi ichichi Sadieyo watenga mamunayu Ian akuyenera kuphedwa Tsono description ya Katrina Walsh nzake wa Sarayo akuti anali mzimayi opanda confidence amamusirira kwambiri Sarayo amamutenga kuti Sarayo ndi wapamwamba basi zimansangalatsa kuti akhale follower wake basi kulikonse azimulondola basi kumamtama nzakeyo so much that amapanga chilichonse chomwe Sarah wamuuza kufika point yonena kuti kulowerera zinthu zoti sizimamtani sizimamukhudza komanso katrina anali ndi condition yotchedwa alopecia yomwe munthu tsitsi limangotani limangogwa mmutu nde iye tsitsi lake limatha paliponse amavala chipewa nde zimampangisanso kuti akhale low confidence ija ikhale even more nde amamuona sarah ngati munthu wapamwamba kwambiri wina wake kuti basi akaziphatika pamenepo zonse bo iye mpaka kukhaladi convinced kumakhala opanga maplan kwa miyezi 17 apanga plan kugogoda panagogodedwa pakhomo kupangidwa deliver maluwa kuja ati inali practice run kuona kunena kuti kungogogoda pakhomo pake usiku angatsegule then tingonamizira kukapereka maluwa iye uchadi muja anatsegula nkulandira maluwa osadzaonera kuti anthu anali akupanga run practice yoti oo nde kuti kumupha nkosavuta amatsegula chitseko mu diary munali ma entry osiyanasiyana ma date tsiku lakuti anali ndi sarah akambirana zakuti ulendo wina amakambirana kuti kapena tizayuze mthuthumula tizangomugunda ulendo wina akambirana kuti iye ayi tikamufunse wakuti ngati angavomere kupita kukamupha ayi wakana tinamufunsa ati sangaphe munthu iye ayi basi choncho mpaka nafika kuti tikagule stun gun stun gun angayigule kuti kuti asachite trace ayi akagule apite ku germany ananyamukadi mpaka na ulendo wopita ku germany mpaka na kubwera anakagula stun gun yomwe amafunani kenako ayi agula tracker eti gps tracker yoti akayimate pagalimoto ya ian ian asakudziwa kuti azachite make sure kuti pa tsiku lomwe atapite ku nyumba kwa sadieko ian kulibeko chifukwa kukakhala ian akasokoneza sangathe kupanga zonsezo koma nzophweka kumpanga attack sadie ali payekha ma details onse mpakana pomwe kunabitsidwa mpeni mpeniyo zonse stun gun ndi mpeni anapatsidwa ndi katrinayo kuti akabise katrinayo atalembalemba zonsezo mu diary apu- a- apolisi anazipanga retrieve zonse ndikuwapanga present ndi evidence yonse plus cctv adaonetsa atapita ku nyumbako of course panali mdima nde pongooneka anthu awiri akuyenda kenako akuchoka komanso zinafika point yoti kuyang'ana ap- apolisi akufufuza kuyang'ana ma- mavidiyo zichani kumapeza kunena kuti malo ena onena kuti sadie aliko aliko ndi ian kuyang'anitsitsa kuona patali chonchi pamapezeka kuti pali sarah wakhala pena pake akungowayang'ana penanso apeza kuti anthu ali pa- akupanga zawo sakuganizanso sadziwanso kunena kuti kuli ndani koma apeza kuti sarah ali chakonko akukhala ngati ali busy akupanga zake koma kumaoneka kuti munthu amapanga stalk osati masewera ayi anali obsessed obsession yake yoopsa ija kuti akufuna ian basi amachita kunena kuti iyeyo safuna mwana pa moyo wake koma anaa ndi ian yekha akhoza kumberekera zoterozo cctv inaonetsa tsiku lomwe anapita ku supermarket kukagula mpeni omwe anamphera sadie nde azimayi awiriwo anagwidwa anazengedwa milandu anapezeka olakwa ndipo anapangidwa sentence katrina anampanga sentence to 25 years pamene sarah williams anampanga sentence to life in prison with a minimum of 30 years chifukwa choti akuti zomwe anapangazo anazitchula kuti it was demonic mene anamubayira nzake mpaka naka 41 Iye ananenedwa mu khoti kuti iyeyo amapanga khalidwe lompanga lead on Sarah kuti azipitiliza zimene amapanga zomukakamila chifukwa choti nayenso amakhala ngati akumpasa mpata koma naye anakana ananena kuti iyayi iyeyo amangopanga zachibwana chabe samaganiza kuti zingafike ponseku ndipo anapepesa. nde imeneyo ndi nkhani ya sadie ndi sarah yodabwitsa kwambiri kunena kuti olo kumfuna munthuko komanso nzake ukalowerera mpakana mzimayi wachikulire okhazikika anthuso anatutumuka kwa basi kuti "Ah, katrina why zikumukhudza chani apindulapo chani panalibe koma anapezeka kuti anapanga nawo zonsezo atapangidwa convince nde imeneyo nkhani yawo zikomo kwambiri